Tá pobail scoile ag obair go dian chun gur féidir na scoileanna a athoscailt do na daltaí, dá dteaghlaigh agus do na fir na scoile. Bhí an-chuid cásanna de Covid naoi déag in Éirinn i mí na Nollag agus i mí Eanáir. D'éirigh a víreas beagáinín agus mhéadaigh sé le líon na gcásanna. Mar sin, tá na dochtúirí sláinte poiblí théis féachaint ar na rialacha a bheidh ag teastáil sna scoileanna chun muid go léir a choimeád slán sábháilte. Tá siad sásta go mbeidh cosaint againn ón víreas sa scoil má dhéanaimid na rudaí a iarrtar orainn a dhéanamh. Ní mór do gach dalta agus gach fhoireann scoile cuimhniú arís ar na rialacha agus na nósanna atá i bhfeidhm chun go mbeimid ar fad slán sábháilte. Cuirfidh na scoileanna iad seo ar ais i gcuimhne do na daltaí, ag baint úsáid as leaganachaí cuí den fhíseán seo agus i mbealaí eile. Beidh formhór na ndaltaí ag súil go mór le dul ar ais agus beidh siad ar bís. Tá daltaí eile ann agus d'fhéadfadh imní a bheith orthu. Ní aon rud as an ngnáth é sin. Socróidh a bhformhór isteach go tapa. Meabhraigh dóibh na rudaí dearfacha a bhaineann le bheith ar ais ar scoil. A gcairde a fheiceáil arís agus rudaí a thaitníonn leo ar scoil a dhéanamh. Beidh tábhacht le nósanna maithe ní na lámh agus sláinteachas ginearálta do phobal uile na scoile. Féach chuige go bhfuil do leanbh in ann ciarsúr a úsáid nó casacht nó sraoth a ligean isteach san uilleann. Ba chóir do pháistí i mblianta deireanacha na bunscoile agus i ngach bliain iarbhunscoile fanacht amach óna chéile. Sa bhunscoil, ní iarrtar ar leanaí óga a bheith scartha amach ó chéile. Tá siad eagraithe i ngrúpaí beaga laistigh den rang. Am gnóthach is ea é páistí a thabhairt ar scoil ar maidin agus a bhailiú tráthnóna. Bí cúramach go mbíonn tú scartha amach ó dhaoine eile i gcónaí agus lean treoir na scoile. Is fearr do leanbh a thabhairt ar scoil agus a bhailiú chomh tapa agus is féidir, gan aon mhoill a dhéanamh. Beidh masc á chaitheamh ag an bhfoireann i ngach scoil agus ag daltaí iarbhunscoile. Iarr ar do pháiste siúl ar scoil más féidir nó dul ar a rothar, má tá sé sin sábháilte. Beidh suíochán dá gcuid féin ag na daltaí ar an mbus scoile. Caithfidh siad suí sa suíochán sin i gcónaí agus masc a chaitheamh ar an mbus agus ag stad an bhus. Cuirfidh na scoileanna scéala chuig na tuismitheoirí faoi na rialacha nua seo. Labhair le do leanaí sa bhaile faoi na rialacha nua ar scoil. Ba chóir duit an scoil a chur ar an eolas faoi aon deacracht foghlama a bhí ag do leanbh fad a bhí na scoileanna dúnta. Cabhróidh sé leis an leanbh nósanna sláintiúla a bheith i bhfeidhm sa bhaile. Cabhraigh le do leanbh bia sláintiúil a ithe, dul a chodladh ag am atá oiriúnach dá aois, dul ag imirt lasmuigh agus labhairt le cairde. Tuigeann na múinteoirí go raibh sé deacair ar na leanaí obair scoile a dhéanamh sa bhaile agus cabhróidh siad leo ionas go mbeidh siad in ann luí isteach ar an bhfoghlaim arís. Duine ar bith a bhfuil comhartha COVID-19 uirthi nó air, sé sin fiabhras, casacht, gearranáil nó deacracht anála, nó athrú ar a gcumas bolaidh nó blais, níor chóir di nó dó dul ar scoil. Lean an treoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi bheith aonraithe ó dhaoine eile agus cuir glaoch ar a dochtúir. Abair le do leanaí é a rá leis an múinteoir láithreach má mhothaíonn siad breoite ar scoil. Caithfimid go léir ár gcion féin a dhéanamh chun gur féidir linn na scoileanna a athoscailt go slán sábháilte. Tá sé tábhachtach go gcloímis leis an gcomhairle sláinte poiblí gan casadh ar dhaoine eile lasmuigh den teach, ionas gur féidir an scoil a choimeád sábháilte. Gheofar tuilleadh eolais ar gov.ie slash filleadh ar scoil.